ndị Igbo ndị Igbo investment ya-egbu unu ndị Igbo anyị likiri investment ekwa and anyị na-eme invest a na ọbụkwa na ala Igbo be anyị anyị na-eme invest ebe ọbụla anyị jere ebe ọbụla anyị jere ee eh, a sị na onye mee onye ọbụla chụwa ego ibute ike si mewe investment nọ ife achọ ị na-emegheri ị na-ezuzuyali ị na-eyuzu brain ya ọfụma ebe ọbụla i jere i mee investment ebe ọbụla i jere i mee investment ị na-akakwuyali emesịa unu asị ee na ndị aboki ị na-akpọ ndị Hausa aboki na fa amarọ ife ndị na-ashine shoe n'ala Igbo na fa amarọ ife he ha na-eche nche ha na-esevu ego ha na o nwe ife fa pasta na o nwe ife o nwe ife aboki na-eme invest n'ala Igbo ị na-akpọ fa aboki ekwa ị ma na fa ka unu wee nwee sense aboki ka unu wee mara ife ọ lụsịa nche a ọ na-alụ shine sịa shoe ọ na-ashine unu akpọ ya aboki aboki go away ya nekwa aboki aboki mee nke nwa aboki bụ ọmụ- aboki ka ị bụrịrị ịghọtago ọ naa be fa o jeje mee investment ọ na-amụ unu amụ na na-akakwu ya na-akpọ fa aboki ebe ọbụla unu je mee investment anụmanụ nwanne anyị nwoke ka odes e ka okwu des ka akụkọ ya juru m isi ama m ebe m esi bido ebido akụkọ ya juru m isi ama m ebe m esi wee bido ebido ọ bịara obodo a ọ bịara obodo a as God may have it o mesie tiyalịa kwụyalịa nke ya wee kwụta ego wee gote wee go- goo ihe na goo flat n'obodo a flat a na-ele n'obodo a ọ based on o nwere akwụkwọ obodo anyway o nwere akwụkwọ obodo wee sizie wee o jiri akwụkwọ at least o jiri an- akwụkwọ anụmanụ nwaanyị obodo ọ lịna n'ikpu ya wee go- wee go the thing o ji akwụkwọ nke ya nwa wee go yes ọ dị okay but kedu ihe ị na-emere investment na outside kedu ife unu na-egbu onwe na-eme investment outside naa na ana igbo jeenu mee investment ana igbo onye ọbụla bụ onye igbo bido ị na-eme investment na ana igbo ị mara ana igbo anọ na ndị ọcha investors ya na-achọta anyị unu enwere uche nke a unu achọrọ ka ana igbo nwee tu that ka wo- nwee nwee foreign investors ka a na-ajụ na-akụrụ unu aka mepesie ihe niile nọ n'ala Igbo- n'ala Igbo. Ah, a pụta ị sị na e na ọkụ adịrọ na ụzọ adịrọ nke wa nke wa but ị nwere ego i ji eje eje emepe ebe ọzọ that thing ihe e ji wee mee manage ewere elet- ewere generator Lister or whatsoever mee invest na be nna gị mepee factories ụmụazị ụmụazị gụchara akwụkwọ enwetara ọrụ fa chọta ọrụ unu na-akakwugharị na-eji emegasị na-etufusi ego eme investment ebe ihe ebuzie n'isi wee nata ndị nke me na Lagos achụwa ha ya ebu ngwogwo ya na ndị nke ugwu awụsa ngwogwo pụrụ ngwogwo na anị iyi ka nkụ a na-emegheli iche na white ka ede iche na white ka ede one shishi m enwe m ike iji eme investment outside unless na ala igbo ebe ọbụla akpọrọ ala igbo bu dis butuo ike ya ebe a yes ese m na asị na-eburu dị anabazia n'obi ọ bụrụzi chụta ego ị naba n'obi be nna ị jeje gosi je mepee ebe niile tisa ebe niile ife a na-eme unu na-akakwugharị anụmanụ abịa go flat n'obodo a

sizie ka ọ na-analụ rent ndị uche ndị igbo na uche oke amamihe oke ịchụ ego ka o wee na-enweta ego wee mezie wee nwee wee mee akwụkwọ gawa ebe nwa ọ gara ama m asị na e, Japan ka asị na ebe ka ọ gara mana I think any of the Asia country ka ọ gara ama m ihe o jere ebe a jeje konukọ wee tikpuo n'ime etikpuo anụmanụ a n'ime etikpuo anụmanụ a n'ime then ebe o goziri ebe o goziri ebe o mezi investment n'obodo a anụmanụ nwaanyị obodo mụtalụ ya nwa ka o were ihe niile o jikwa akwụkwọ the lady wee go o mere na ọ n'akwụkwọ ya ka o ji wee go wee were ihe niile wee lanye anụmanụ a nwaanyị mụtalụ ya nwa n'aka based on because of anaba ya the lady ji ji lie ya ka m na-anụ na na asị na that flat that flat a na-agwa ya na asị na the lady elegie asị na ọla ebu ka asị na ọla ebu nke nwaanyị na asị na ole nye ya hei ana m anụ nke isi gbaa m pim o legie because o ji the whole document but ọ dịrọ n'afa nyanwa na ọ dị n'afa nke nwoke because nke nwoke bịara obodo a early wee use-uo number 6 at least nweta ID obodo wee weziere wee gozie flat a asị ka as I'm talking to you na asị na nke nwaanyị elenie ọ sị ee tell say it's been long time na ka m sụọ n'igbo na o tego aka na ya da anụ ọnụ anụmanụ ka ihe ọ ya-anọzi nke a ego na-akụ ya nke ọ na-eme nke ọchị iji ego mee nkewa mee nkewa na-akọ nonsense na-akọ nonsense wee lee this wee lee this flat na a na-agwakwa ya a na-agwa ya na o welie wee nalie na befa ofu enyi nwoke dị anụmanụ anụwa si ebe a wee gaba ihe na o- isi akọntụ bụ ife na-ekwu ya si kịta na ada enwetazi the guy n'igwe nọ nke nwaanyị bụzi ihe bịa si egwu ya si ada nọ nọ ọ nọzi n'ọnụ nke nwaanyị ọ gwara ya pump and plain si ya na ya elene adị na ya nọzi side a na o nwere ka o si wee dapụta na ihe mee bụ na o mesie na o nwekwe nke nwa before na the guy na ọ da anụzi onu the guy na ọ dị ka o changego number jeje nụọ nwaanyị ọzọ jeje mee nke nwa jeje lapịa nke nwa nke ọ maazị ma ọ bụ this guy ke problem o nwere na a nụzi na na this guy bụ n'ime ka ọ banye n'ime ka e tibara ya n'ime for long time amarọ m na otu nnụtazi na bụ na mmadụ a sị na nwaanyị obodo lele property nwoke be anyị onye mere m ji wee bịa kọba ụka na ma amarọ how long ọ nọgo that place ma a sị na ada anụzi nkụta ya ị fụrụ ya kedu ife mee na ilelo that place na ilelo na ya na bụ less than one less than a million less than ego one ọ dị ọmama ego one amarọ m biko unu etinyere m isi osi mgbaka amarọ m uju gị nwa ma ego one flat nọ n'obodo a kịta i lezie wee jewe ebe ị na-eji ka i were jee mee investment na bayi men en i nwe flat n'obodo a ị nwere ụlọ n'obodo ị na-akwụ ụgwọ ị nwere ụlọ n'obodo ị na-akwụ ụgwọ ekwa okay ọ bụrụ na ụlọ mkpọrọ ọ nọ kịta o si n'ụlọ mkpọrọ a wee pụtazie ọ ọ nọrọ n'ụlọ ụlọ mkpọrọ a wee nụzie ife a gwa ya ọ na-otiburu ebe a nwụrụ nyụọ anya ọ bụrụ ife o metere onwe ya ekwa susuben investment papa investment nekwa ana igbo nekwa ana igbo jee mee investment ọ bụla ị chọ ime ịkọ ị chọkwa imebe ebe a imebe kọ imebe na na be mmadụ i mesi ebe mmadụ ọta na ebe a yelolu yelolu wee na ihe mie gịnị e mesịa kọlụ story nke aga